I bPáirc an Bhreathnaigh, bhí géarghá ag Port Láirge le bua lena mbrionglóidí craoibhe a choimeád beo. Ba leor comhscór do Dhún na nGall. MacDara Mac Donncha agus Michelle Ryan atá i mbun tráchtaireachta. Ní ró-mhinic a bhíonn scóranna an-ard ins cuid de na cluichí seo nuair a bhíonn an bhéim sin ar an gcosaint ach déarfadh daoine eile scil dá chuid féin atá ann chomh maith. Tara Hegarty anois agus Ar an ionsaí, le ruathar breá agus seans ar scór, is bhfuil scór, tá scór maith, tá.
Sin scór maith ó Dhún na nGall agus i ndáiríre bhí sé ró-éasca di teacht isteach i dtreo an chúil. An tseilbh caillte arís acu agus tá deis acu teacht anois is caithfidh siad, má tá botún déanta ag na Conallaigh caithfidh siad tairbhe a bhaint as na botúin chéanna. An pas trasna, sin an iarracht, tá sí buailte ard, cheapfainn go bhfuil an iarracht sin, titim, cineál Garraí Eoin a bhí ann seachas iarracht ar scór ag an deireadh b'fhéidir. Cé aige a bheidh seilbh? Tá seilbh ag Port Láirge ach cúl scóráilte! An cúl scóráilte ag Eve Power. Sin sár-scór ó Eve Power, sár-chúl i ndáiríre, mar bhí uirthi a láidre céanna a úsáid chun seilbh na liathróide a fháil. Imreoir amháin as Baile Mhic Cairbre ag imirt le Port Láirge, tráth dá raibh bhíodh ceathrar déag, ach an ceann sin buailte isteach go deas aici. Níl aon spás ann. Ach tá sí ag déanamh go maith an tseilbh a choinneáil. Déanamh thar barr an tseilbh a choinneáil faighte ar ais anois ag Emma Fitzgerald. Seans ag Emma, ceathrar timpeall uirthi oraibh bhainte. An pas ar aghaidh, tógtha go hálainn ansin ag Emma Murray. Seans a rá ag Seán Seansa an scór aimsithe. Tá an scór aimsithe ar deireadh. Kellyanne ag teacht arís anois. Bí cúramach faoi na céimeanna Kellyanne. Fós aici, gearr isteach. Bhfuil sí in ann ciceáil leis an gciotóg. Go dtitfidh sí amach leis an mheas. Tá sé ag Lauren McGregor, Lauren á bualadh go deas néata thar an trasnán. Seo peil den scoth ag Port Láirge ag tús an dara leatha. Sin an taispeántas is fearr go dtí seo i ndáiríre ó Phort Láirge.
An chosaint agus arís tá an chosaint go maith ag Port Láirge. An tseilbh fós ag Dún na nGall ag na cuairteoirí, ceann sin lena ciotóg, ceann mór ard, bhfuil sí imithe thar an trasnán, tá sí imithe thar an trasnán, an-scór a bhí ann. Sin sár scór ó Eva Gallagher an t-am sin. Ní raibh mórán bearna ann i ndáiríre, bhí sé ag féachaint suas, ag féachaint ar i dtreo an chúil agus chaith sí an iarracht go healaíonta i ndáiríre. Kelly Ann isteach sa lár, ar ais go dtí Clodagh arís, imirt dheas anseo anois, comhimirt dheas, buailte ar aghaidh go dtí Annie Fitzgerald, Annie ag dul thríd anseo ach cutcheck do Olling Annie, fós tá cic saor, bhuel níl cic saor ach tá an seans anseo ag Emma Murray, Emma Murray lena ciotóg, Emma ard, Emma thar an trasnán, b'fhéidir gurb in é a chinnteos a mbua anseo. Agus sin scór a bhí tuillte ag Emma Murray agus ag Port Láirge de bharr. Tá siad ag dul sa tóir ar an mbua inniu, a Mhacdara, agus sin an difríocht a bhí eatarthu idir an cluiche inniu agus an cluiche an deireadh seachtaine seo caite. Agus An Buinneán buailte agus Port Láirge buacach anseo agus an bua tuillte acu, beidh siadsan ag imirt i mbabhta ceathrú